Um, cha cha cha igbo kwenu cha cha cha cha igbo kwezuonu my name is his royal majesty eze ndị igbo south africa

why kedu ife ga-eme video na-asakuleti ebe niile a lot of video na-asakuleti ebe niile a na-asakuleti a lot of video all over the world ihe gbasara ndị fulani na-abata anị igbo ndị boko haram na-abata anị igbo and ha ji abata midnight ha na-abata anị igbo midnight why ha bata ha achọọ ebe e nwere nnukwute ọhịa ojii banye n'ime ejezie biri buru ma AK 47 everything debezie ebe ahụ ha ga-eji wee gbu isi ndị igbo wee na-ajụ sị video a na-aga ụwa niile anyị enwezikwenu governors enwezikwere governors na south south and na south east ihe ndị a wee na-eme kee ihe ndị governor na-ekwu maka ya ha chọziri ka e gbuchasịa ndị igbo ka ọ bụ message na na-asakuleti ọ bụ asị ka ọ bụ eziokwu maka na mmadụ ada anọ be ya nọpịa mkpụrụ amụ Ọhanaeze ndị Igbo na Nigeria ọ nọzikwa ya because na ndị a na-emekarị ha accuse na ha na-eri bribe ha eje nara ego bribe fọkanye n'akpa rie Nnia Nwodo ọ nọkwa ya secretary of Ọhanaeze ọ nọkwa ife ndị a na-eme kedu ihe ndị eze ndị eze e nwere n'anị Igbo na-ekwu because ebe nwata na-ebe akwa na-arụ aka nne ya nọrọ di ya nna ya ọ nọrọ di ya ọ gụnụ kpatara that is na ndị yoruba ji wee fọmụọ security nke ha all the yoruba land ndị Ọhanaeze na ndị governors enweghị ike ịfọmụọ security nke aka ha several times afụrụ nke ha jere ime meeting n'enugwu sikwa otu a wee gbaa ọsọ na-ekwukwa ọzọ onye unu na-anụ olu ya bụ His Royal Majesty Igwilo eze ndị Igbo South Africa king of igbos and nigeria in south africa all nigerians living in south africa obi gidigbam gidigbam anụ ehi agụ the traditional and spiritual leader of the whole nigerians ana m asị kedu ebe a bịa na anambra kedu ebe obiano nọ a na-ebupụta ndị fulani na ndị boko haram na anambra steeti a bịa n'enugwu steeti kedu ebe i- gọvanọ Ugwuanyi nọ a na-ebubata ndị boko haram na fulani herdsmen a bịa na ebonyi steeti kedu ebe o- o- o- gọvanọ Umahi Dave Umahi ka ọ kpai kedu ebe ọ nọ ife ndị a na-eme kedu ebe gọvanọ Hope Uzodimma nọ ife ndị a na-eme kedu ebe gọvanọ Okezie Ikpeazu of Abia steeti nọzi ife ndị a na-eme mmadụ ọ nọkwa na ya ọ bụ otu a ka unu si aja achị anyị unu nụ olu m unu nye reply unu ga-enweta m na YouTube His Royal Majesty Igwilo iti ha na His Royal Majesty eze ndị Igbo South Africa ị ga-enwe m na YouTube maka na m mesịa ị ga-afụ na YouTube Facebook ebe niile mana a sị ka m jụọ ife a na-afịa ọnụ ọ bụ eziokwu kedu ife unu na-eme maka ya o ji bụrụzie that na the government of apc ga-ebukọrọ ndị boko haram and fulani herdsmen bịa wụọ n'ala igbo niile ka e gbuchapụ ndị igbo with AK47 o nwekwuo ana m afụkwu ma egbe a na-arụ ma na eh, em, em, ahịhịa eji akwụnyere ewu ahịhịa a na-akwụnyere atụrụ ha bịa ha ezosie ya ebe a zosie ya ma n'akpa garị ma n'akpa rice ndị emere sometimes ndị polisi manage enweta ha a na-afọpụta ma machine esuo ya na seat moto AK47 R5 ebee ka ihe ndị a nọ na-eme ụmụ okorobịa n'ala Igbo na-eti mkpu na-ebe akwa ndị nne ndị nna na-eti mkpu na-ebe akwa our leadership our leaders agbachi nkịtị Nnamdi Kanu na-eti mkpu mkpụrụ ole ndị Biafra na-eti mkpu ụmụ Igbo na-eti mkpu world wide ebe niile ọ gụnụ na-eme kedu ihe governors anyị na-eme ndị governors anyị ụnụ abụ Ifeajuna ụnụ abụ Ifeajuna ọ ụnụ amazi ụnụ ụnụ wụ ndị Igbo ọ na-amazi unu unu wụ biafra no matter how politics you play you remain a biafra no matter how betrayer and saboteur and pharisees you become you remain a biafra you remain onye igbo you remain you remain south south and south east you remain ohaneze or igbos ejikwa na ụtụtụ achụ eghu ojii mgbe chi n'aka ejibere maka chi jie inwe nhụtezi eghu ojii Eh? ka anyị kwarị na onwe anyị gwuo gịnịzi ka ndị yoruba ji ji eji kazi anyị ma ife wee mara na a na-egbuchapụ ndị be ha fọmụọ security ndị ndị ndị governors anyị na-aza o yes member o yes member a na-atụ sọsọ Buhari egwu na ndị fulani herdsmen na ndị boko haram unu na-atụ ha egwu why Eh? a bịa na ndị na-accuse government ọ sọsọ yoruba ndị igbo ada ekwu okwu ọ bụ ịchụ ego biko ego ọ karịrị ndụ ego ọ karịrị mmadụ kee ka anyị ga-eji na-akpọ onwe anyị ndị Israel Hebrew mana anyị adịghị eme ihe ndị Israel na-eme kedu ihe ndị fulani herdsmen na ndị boko haram ga-eji wee bu- bịa gbuchasịa ụmụ igbo unu a na-agba nkịtị na-egbupụta ha na-aghasa na-adụrụ adụrụ ọbụ ha unu a na-enye ha land anụgo na abakaliki enyego ndị fulani a lot of land unu ọ gụnụ na-eme nke a kedu ego a na-enye unu karịrị ndụ ụmụnne unu kedu ego a na-enye unu karịrị ndụ ndị igbo o ji onye n'ana jikwara onwe ya ọkwa ị ma i jide mmadụ n'ana i ji onwe gị ada agwakwa ọchị ntị ahịa esu na kama na ọ- ọsọ su ọ na-agba ada agwa onye tara ndụdụ ya ṅụrụ mmiri kama na mmiri gụwa ya ọ- ose fụọ ya ụfụ ọ ṅụrụ mmiri dọ n'eju dara- ka dọrọ- dọkwara nwa mkpi ejune kwesịkwara na ọ kpụrụ ọ kpụrụ okiriko ya anyị agaghị anọcha bụrụ eze na mba dị iche iche ọ bụ eziokwu na obodo a m nọ n'ime m bụ eze igbo ebi m ọfụma o nwerọ ife na-eme m mana kee maka nne m kee maka nna m kee maka ụmụnne m nwoke kee maka ụmụnne m nwaanyị ọ bụ eziokwu ọ daa n'ọgụ na m agaghị eburu egbe ma ọ wụ mma bịa ọgụ mana ekwesịrị m ịsị ụmụ okorobịa binienu jeenụ chebe nche ebe unu fụrụ trailer kwụsịnụ ya makeenụ sure unu searchịrị ma garị akpa garị akpa beans ihe niile chụtuonụ onye ọbụla n'ime meshin ọbụla unu afụrụ a na-ebunata ala igbo dube mpepe ọkada niile a na-agba unu fọ unu organize a task force ka a na-akwụsị any ọkada ma ọ bụ onye igbo ma ọ bụ onye awụsa maka na ndị igbo laịkịrị ego too much ha nwere ike ire onwe ha ọ bụ onye igbo ọ bụ onye awụsa ọ bụ onye yoruba mana si mee through diplomatic way through democracy search ya all the machines more especially the seat mara ebe e zoro AK47 R5 na ụmụ egbe dị iche iche ma pistol ọ ga-enye aka na-enwudekwuzi ma ndị oshi ma kidnappers nke m dị iche bụ ajọ afa nke m dị iche bụ ajọ afa IPOP na MASSOB ama na fight for Biafra unu anọrọcha na-erie na-ebukọ ego anyị na-eje ebuje na na- na- na- na mba ụwa nọrọ a na-egbuchasị ụmụ na ọgọdọ ome ha na-akpa ma unu unu unu agba private jet unu kwafusie ndị gọvanọs unu kwụsị ịkpa agwa ụmụaka unu kwari onwe unu ugwu unu form task force ka ndị yoruba unu mechie na ihe a ọ bụrụ na ọ bụrụ na asị unu ekwuo ndị igbo niile na mba ụwa na ihe a na-asakuleti bụ asị ọ bụrụ eziokwu unu mee ihe dị na ya unu achọzi unu ka onye ji eji bụrụzie gọvanọs a na-ebubatara a na-ebubatara unu ndị mali boko haram na fulani herdsmen na-ebubatara unu niger boko haram na fulani herdsmen cameroons na ndị nke nọ anọ a na-abịa ka e gbuchapụ igbo maka na a na-ekwu e na-ekwu a na-ekwu e- biafra chọrọ inwere onwe ha ọ ọ bụ ihe arụ ma biafra nwere onwe ha sudan dị south sudan dịkwa na ha nwere n'onwe ha igbo chegharịanụ gọvanọs ndị igbo chegharịanụ ọha na eze unu hapụ ghana must go a na-ebunye unu rụọ ọrụ daara unu unu kpaa agwa dịka nna onye unu na-anụ olu ya wụ his royal majesty igwe ilo eze ndị igbo south africa king of nigeria and igbos eze ndị igbo biafra onye unu na-anụ olu ya adị m eme nkụja maka na ọ bụrụ na m gụrụ akwụkwọ unu gụrụ m ga-achị naijiria so ihe unu na-eme amazụ unu mana unu mara amara na e gbuo ndị fulani herdsmen ma ọ bụ ndị boko haram gbuo onye igbo ọbụla ma osu unu wa gọvanọs ọhaneze leaders ex or present one anyị igbo agaghị aba ụnụ na ndị igbo south south and south east anyị igbo amaghị aba ụnụ na ndị igbo maka na anyị ga-eji okwu tetugbusie ụnụ chụọ ụnụ ọsọ na ụnụ enwere isi ụnụ bụ judas ụnụ bụ judas iscariot rere jizọs nụrụnụ mkpu ụmụ unu na-eti nụrụnụ akwa ụmụ unu na-ebe nnia nwodo nụrụ mkpu ndị igbo na-eti nụrụ akwa ndị igbo na-eti ndị gọvanọs of ana igbo nụrụnụ mkpu ndị igbo na-eti anyị unu ji bụrụ gọvanọs enwere ndị bụ gọvanọ ndị pdp unu niile ọ bụzi apc unu bụrụgodo apc ọ- unu a ga-adụ oyi a sị gị dụ ihe n'anya gị ị ga-eti ihe n'anya gị ka ị kpuo isi a sị gị mapụ na ụnọ enu ka ị nwụrụ ị ga-amapụ president buhari sị gị jee jọmpuo ocean beach lagos or beach port harcourt ị ga-amakpu ma river niger a sị gị si na briji ee, river niger briji makpuo river niger ị ga-amakpu kee ihe na-eme ndị gọvanọ anyị a dị Eh? kene otu a si gbasịsịa wicked bụrụ wicked na-ejegharị onye bịa tụọrọ m vootu tụọrọ m vootu ị tụsịara ha o nwe ihe ha ga-eme lee Anambra today ihe niile Peter Obi rụrụ o nwezi nke Obianọ na-arụ ihe ọ na-eme bụ first lady Mrs. Obianọ Mr. Obianọ Chief Obianọ na-adọrọbata ọgwụ onye siri anambra jee amerịka ndị nwere billions trillion adịghị corrupt jee asị na ọ na-enyere ndị ogbenye aka why not ndị ogbenye nọ na na anambra steeti or na ana igbo niile or even nọ in the whole nigeria i- onye na-enye ha aka ebe ọ na-eje anya be- Fa- pharisee ihe niile Peter Obi rụrụ ka Obianọ jidere destroy ya na Anambra steeti ụzọ nke o mere ọ rụọ ya 1 kilomita hapụ ya nke o mere 1 kilomita olezi ma ojiji mmiri politics mana ọchịchị ya agụbago niile kemgbe o eji rụcha ihe ndị a ụnụ gwa Willie Obianọ aṅụzila mmanya binie n'ụra Willie Obianọ gọvanọ Willie Obianọ mmeti executive iwu gọvanọ Willie Obianọ binie n'ụra si egbuzina ndị Anambra enough is enough n'ihi na mụ onwe m bụ onye Anambra abịara m ya 100 days ị watchịa m ọfụma ị ga-afụ m abịara m 100 days chimamanda adichie nyere lecture the day of your day the next day your wife celebrate otu si jide ego anambra na-agbari ime nwunye gị ome imecha nwunye gị ome nwunye gị mecha onye ome ime ọ gịnị bụ nke a mmadụ ọ nọkwa n'aguleri a na dụọ enwerekwara adviser n'aguleri na-adụ nwoke m a ọdụ enwekwara ndị na-adụ advisers na-adụ willie obiano ọdụ ọ bụ eziokwu ha ga-enwekwa maka na ndị aṅụcha mmanya cause ị fụ willie obiano ị ga-afụ na ọ kwụgo ọtọ kaa n'oke mmanya ọ na-aṅụ chegharịanụ unu ekwere ka egbuo ndị igbo ọzọ civil war kwesịrị ịtichi unu lesson and ama ejikwere ọgụ ghara eji mgbagbu ghara ije ọgụ anyị ga-atọ na naijiria naijiria kete loan ha ekere onwe ha hapụ ndị igbo hapụ south east ihe ọbụla e mere hapụ south east unu asị anyị kọtinuo jee nọrọ bụrụ a member of soro nọrọ na naijiria it's a taboo complete nonsense god forbid evil naijiria enweghịzi isi eh? because e nwere too much ethnic group president buhari bra- bara ọchịchị were sọsọ ndị awụsa mee me- me- me- tie gbaa onwe ya gburugburu mana goodluck jere na-aza yes yes ma yes sir. rụọ ara m- ama- almajiri were ndị yoruba awụsa ma yoruba mee ha employ mana o ruo n'oge nke eh, president buhari ọ ma na sọ awụsa ka e ga-eme employ I'm not against APC I'm not against PDP I'm not against President Buhari mana ndị na-akọs ihe ahụ ndị chief staff na ndị adviser ha maka na President Buhari akatago arụ ọ bụghị ife niile ka ọ ga-amasị mana ndị Igbo saa anya na mmiri ndị governors anyị kwesịrị ịfọm sekuriti otu Yoruba si fọm asaịnị ya ọ bụrụ na ọgụ zuru ọnụ ọgụ ka a gbasịa na na iji aghụghọ gbusie unu ndị youth ndị igbo dịnụ nkwadobe mụ bụ eze igbo South Africa na-asị unu kwadonu cherenu chebirinụ ha anyị nwere mbụ nwe nkwụ mmụọ nọ na mba anyị ga-etigbusi ha before ha amara ya ana be nna anyị ga-etigbusi ha because n'oge biafra ha mere ihe oge ha winiri biafra civil war kedu ihe chụziri ha ọsọ ha baba ọhịa ọhịa ga-eri isi ha mana i warn them ha be careful n'ahịa dị n'ala Igbo- n'ọhịa niile dị n'ala igbo maka na arụsị igbo ga-egbusi ha anyị nwere ife arụsị igbo ga-egbusi ha ndị dibịa niile nọ n'ala igbo na ọnụ mụrụnụ n'anya- mụrụnụ anya dịka ọkpọ ndị ọdịnala mụrụnụ anya dịka ọkpọ ndị eze ndị eze kwuonụ okwu mụrụnụ anya dịka ọkpọ ịbụ na eze a na- a na- a na-akwa- a na-efo- a na-eme folofolo folofolo ejikwene bribe rifuo ọfọ gị ejikwene bribe rifuo ocheeze gị ejikwene bribe tipịa ocheeze gị na ọfọ gị kwụrụ n'eziokwu ekwekwere ka e gbuo ọbara onye igbo ọbụla ka ọbara 1 million onye na onye awụsa ma ọ bụ onye yoruba into 1 million ọbara ofu onye igbo ka ọbara 1 million awụsa and yoruba m kwukwe ọzọ ọba ofu ọbara onye igbo ka ọbara 1 million onye awụsa na onye igbo otu a ka m ga-ekwudebe ya. now i'm trying to say nigerian government should not allow what is happening to happen apc government under president buhari why are you allowing

people of south east and south south hold president buhari and apc accountable because all these things now every uh, boko haram and fulani statement is everywhere in south east and south south to wipe out all the igbos to wipe out all all the south south

enough is enough god bless nigeria god bless biafra god bless ndị igbo god bless every nigerian that living in south africa you shall live comfortable you shall not die may god bless you wherever, bless you wherever you are in south africa nobody shall take your thing nobody shall bring you down nobody only god god said nobody shall say no god may god protect you